bụ ndị ọma na-ege m ntị ekele m unu kelesi unu ike nwanne unu nwoke ahụ mbụ maazị uchenna ijegalụ apụtara na ọgbọ ka o si apụta n'ọgbọ iwetara unu ihe mara mma ị na-eme anya n'iru si na ọ sọsọ ọchị ka m na-achị na-amụ amụ n'ihi na ihe chọrọ ikwu kịta na-atụ mmadụ mana ọ ya-adịkwana mma maka ndị igbo sị e mee ihe ka e si eme ihe o meghị onye ihe ee na-etufuro oge na anyị bụ ndị Igbo nke taa site na Prosium telivishọn na redio anyị pụrụ nnọọ jee njem wee nọrọ ala wee gbakọọ wee tinye ọnụ n'ihe gbasatara ihe ndị bekee na-akpọ respect nke ndị Igbo na-akpọ ugwu ha wee sị na ugwu bụ nkwanyere nkwanyere na ị kwanyere m ugwu m kwanyere gị ugwu ị mara ndị Igbo sị na uche bụ akpa onye ọbụla bu nke ya na-agagharị anyị wee wee pụọ pụtụ wee jee jụọ onye afa ya na-ada efu na ihe gbasatara ihe onyonyo na naijiria mbụ maazị francis duru biko geenụ ntị ka unu wee fụ ka o si wee ghọta ihe gbasatara ịkwanyere ugwu na ala igbo anyị nke dị na naijiria ọ bụrọkwa sọsọ nyanwa ka anyị kpọtụrụ wee- wee- wee- wee kwuo okwu a banyere ya na nwa ezigbote nwaada mbụ princess Ụlọma Ọjị nke bụ chairperson Actors Guild of Nigeria nke eji The Lioness wee mara ha tinyekọrọ ọnụ n'okwu a o wee dabara anyị na-asị ka ị nọrọ ana ka i gee ntị ka ị fụ ka ha si wee tinyekọta ọnụ na ihe gbasatara ịkwanyere ugwu na ala Igbo ị mara ndị Igbo na ugwu nkwanyere nkwanyere na-achọ ijupụta aka na ugbu a na-ekwu okwu ya

ee biko ugbu a o nwere ndị na-abụ a kpata ego ụmụazụ kpatara ego a ọfụ a na-eche na ọ hanwa kwesị maka na ha kpatara ego ka a na-akwanyere ha ugwu ka a na-ebunye ha ugwu niile Ọ- onye kwesịrị mba ị ma akọ na uche akọ na uche dị oke mkpa onye kpata ego ma ọ nwere akọ na uche ọnwụ so bụ nwata kpata ego nna ya sị nwoke m how far na ihe m na-agwa ụmụ Igbo ọ ga-adị mma ka ị nweta ego jide ego ma ekwekwana ka ego controlụọ gị na ife okwu ọ ya adị mma ka ịkpata ego mana ekwenye ka ego wee rie gị rie gị ka azụ si eri ihe dị n'ime mmiri ka ntụpịa ka ndozi okwu ọnụ onye abụrụ nwatakịrị ọ na-ekwu okwu dịka okenye onye ekwu okwu ọ dịka o dere ede na akwụkwọ onye ekwe ọ na-aga n'ọsụ ndị nwere

ndewo m na-asịkwara onye efe unu uche ihe gburu nwa ihe gburu nwa ya were ya laa eziokwu ise biko ndị na-ege m ntị unu ma na afa m bụ maazị uchenna ijegalụ nke na-ewetara unu ememme nke a na-akpọ anyị bụ ndị igbo ịma na ihe ọbụla nkwụ m na-eme a gwara na ndị eweta onye ọzọ na-afụgo na ya were otu nnukwu azụ wee gwa unu okwu biko na-agbanụ mbọ unu na-amụke dịka kpakpando nke unu bụ ekele m unu gịwa nwoke na-ege m ntị gịwa nwaanyị na-ege m ntị ama m na o nwere ihe ị mụta site n'ihe ha kwuru site na ka anyị si wee tinye ọnụ n'okwu a marakwa na ịkwanyere mmadụ ugwu mmadụ kwanyere gị ugwu ejiro ego ego ugwu ugwu a bụ gịnị nkwanyere maka aka ekpe kwọọ aka nri aka nri akwọọ aka- akwọọ aka ekpe n'ihi na mamịrị bụ anyụkọta ya ọnụ mee gịnị ọ gbọọ marakwanụ na abụ m maazị uchenna ijegalụ nke procyom television and radio

ikpọ ha na anyị anyị na-agba gidigidi na-abịa maka na o nwee ihe ị ma m amahọ nwee nke m ma ị mahọ maka anyị chịkọta ọnụ chịkọta ero ị fụ na ihe na-aga ọfụma biko ị chọkwa inweta anyị na website ị nweta anyị na www.procyom.tv procyom bụ p-r-o-c-y-o-m biko ị ga na-agba mbọ dịka kpakpando nke ị bụ biko ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị anyị bịa tiekwa ọnụ ihe gbara agba nke dị na ihe gbasatara ndị igbo gbaa mbọ ka ị na-eme ka ndị igbo na-achị ọchị bụrụ ihe ukwuu na naijiria ekele m